akwa na ala ọba obere nwa na-emesi ife ike ude gị na-ede n'ụwa niile karịsịa karịsịa ebe ọbụla mụ ya na-akpọtụ ị makwa o rugo otu izu ụka anyị ji abịa ebe a bịara mmadụ ka nkụ anyị laa tata chukwu mere ebere anyị fụ gị anụ m enwekwa n'efe hei otu anyị bịa taa fụ ka m kwere na mkpa anyị agwụgo e ka anyị sị anyị sị ka anyị bịa fụ gị taa ka anyị na gị nọrọ e nwe nwe obere ihe anyị chọrọ ka i meere anyị akwa na ọba nnọọ nnọọ nnọọ nnọọ ndị ichie um, unu amalụgo na ka omenala si wee dị anyị wee matakwa n'onwe anyị ka a fụ na unu bụ ndị ichie anyị ga-ebidogo n'ịtụ nzu na ka omenala si wee kwu hmm? Hmm? ọ ga-adịrị unu mma nnọọnụ nnọọnụ
onye sị omenala igbo anyị adịghị kwuru asị a kpara nzu n'aka ma na ihe ọma abịago na ịma na ihe niile ma na ndị mmadụ amara na nzu

na ndị e ji mara ndị Igbo bụ ọjị ọjị bụ ife e ji eziokwu ala wee na-asị na ọ ga-adịlị anyị na mma ji bịa ka ụnụ ya eji ụkwanụ wee na alị ọba abụkwa na ife na-emegide mmadụ ka ndị mmadụ si akọ maka ya bụ maka Chukwu okike adịghị ọkụta ajọ ife n'anyị

ee ihe mere nọrọ akwa ihe jọrọ njọ n'ụwa a bụ agụ ịdị n'ala mmadụ ya naghị ihe ọrụ ọrụ ihe nke bụkwa eziokwu na nwatakịrị nọ n'obodo oyibo amagharị kemgbe na-amagharị na anaghị anụkwu asụsụ igbo nọkatara mabata sị na ya ọ ga-awụzi igwe obodo anyị igwe igwe anyị na onwe anyị wụzi ndị okenye nọ n'ebe a na-achịkwata ihe kemgbe na ọzi ya bata ya bịa bụrụ igwe ọ ma asụ igbo ọ ma omenala ya ka m ji wee kpọta onye ahụ nnukwu enyi nwoke onye nwa bụ igwe igwe obodo anyị mụnwa bụ onowu na ọ kwesịrị ịbụ igwe ihe anyị chọrọ ime ka i meere anyị bụ nwatakịrị a gbanye ya isi n'ọhịa ekwela ka ọ rahụdo ụra cheta na ya ga-abụ igwe ọkwa na ọ gị na-eme ụdị otu a gị debe na ebe ibe ya nọ anyị banyere ụra igwe ọ ya ka anyị ji wee bịa akwa akwa ife o kwu bụ eziokwu akwa ọ bụ na ịgbanye ya isi n'ọfịa ọkpọ ekwo nkọ akwa gbanyekwa isi n'obodo igbo ya na warakwa olu ụmụ nwaanyị ndị ọcha kedu ka uche pụwa n'igwe a na o kwesịrị ịbụ igwe
okwu unu amaka nnọọ na alị ọba ihe m chọrọ ikwu na alị ọba abụkwa na ife na-emegide mmadụ anyị na-anabatakwanụ ndị mmadụ anabata ihe unu bịa ma mma o nwere onye a ga-abụ akpụ isi wit n'ụlọ si na ọ ga-achị ya ụtọ and um, ogologo okwu adịrọ n'ụka mgbede ka esi wee kọwa ihe mụnwa na onwe m na-ekwu mụnwa bụ akwa eze akwa tiwala akị na ọba ego dị na buutu na-agwa unu unu ga-arapụ ya bụ amadị ka o chie igwe maka na onye na-efe eze eze elu ya mụnwa ịsị gị ka m kwado gị ọ bụkwa na m menyenwu gị ọgwụ

13 45 57 Bank Africa
Emeka Okafor Mmadụ m nke gị, o nna m. Mmụọ nwetakwu nke m. Mmadụ m nke nwanna obi.

were unu ego amara ife m ga-eme na ndụ unu enye chi ya na maazị ego dị na buutu ọgwụ na-abịa m na-enye unu ọzọ enyela m ego dị na buutu ala ụmụ ọba ada emejọ mmadụ unu were ego unu eje mee ihe ka n'igwe na ọnya oke onye luru ya rapụrụ ya ndị mgbada anọghị
akwa mma akwa gị achọghịzi m igwe mma akwadie ụbọchị ọ ya-echi igwe mụ na onowu ya eme ọda ụda akwa anyị agwa gị ụbọchị ọ ya-echi igwe o lu ụbọchị afụ kpọọ m ga-abịa m ga-eme ya ka ọ mata na ego dị

ala ụmụ ọba ada emejọ mmadụ Obi Cubana anyị kwụ anyị n'azụ nwere ife na-eme anyị na-adị ọfụma ebe ka ndị ndị chọta m ị ma na ị nọ n'obodo ị mara ya na-akọ ọ ka m gwa gị ya na ee m na-achọ ịkọrọ gị na mpa m na onye nwoke jee na nke akwa tiwala akị

mpa m amafukwọ nke anụ wee gaa ọ mafukwọ ya ga na-agwado sọsọ ebe ọ ga na-akpa isiokwu ọ ga na-ekwu ma nke gbasara ya ma nke agbasarọ ebe nke ọ na-etinye isi ya ọnụ ịba mba nna m o were ya ewa o nwerọ na ego dị